ndị be anyị ekenee m unu onye unu na-anụ onu ya n'ụbọsị a bụ Ogechukwu Ogazi Ogechukwu Ada Igbo unu adịkwa mma ee ana m ekene unu na-asị na ọ ga-adịla anyị niile na mma ise ozi a na-abịakwala unu site n'ụlọ mgbasa ozi NTI TV n'ụbọsị nke taa ihe anyị ji bịa bụ maka asụsụ Igbo na mbụ asụsụ anyị a bụ asụsụ Igbo bụ asụsụ malụ mma rinne mana achọpụtara m na ọ dị ka a na-ayọzi anyị ayọ ọ dị ka na ọ kachasị ndị nne na nna anyị ọ dị ka a na-ayọzi fa ayọ ka a kụzielụ ụmụazị asụsụ Igbo n'ụbọsị nke taa mkpu ka m bịakwalụ iti maka na ọ ga-emetụtakwa onye ukwu metụta onye nta metụta nwata metụta okenye asị m ka m jụọnụ unu amazikwa ihe bụ olu nne anyị amazikwado ihe bụ olu nne nke ndị bekee na-akpọ mother's tongue mother's tongue olu nne bụ ihe mbụ nwatakịrị kwesịrị ịmụta olu nne ndị nne na nna unu nwa ka m na-agwa ị sụọlụ nwatakịrị igbo ọ sị gị mba mba mba mba mba o ọ dakwa aghọta ihe ị na-ekwu sụọlụ ya bekee na ọ nke ọ ga-aghọta maka gịnị mana gị nwa na onwe gị bụ nne ya gị nwa na onwe gị bụ nna ya ị na-asụ asụsụ igbo obi gị ana-agwa gị na ị na-emezili nwa gị anwa ihe ọma ihe ọjọọ ka ị na-eme nnukwute ihe ọjọọ ka ị na-eme nwa gị anwa gekwanụ ntị o oge na-abịa mgbe ọ ga-abụ mgbe ọ ga-abụ nwa gị ga na-ayọ gị biko o nwere ike kpọọ gị n'ekwentị sị gị nne m ma nna m biko kee ihe kee ihe okwu dị otu a okwu dị otu a pụtara mgbe o melu ya mgbe izizi mee nya nke ịbụọ mee nya nke ịtọ mee nya nke ịnọ ike ga-agwụkwa gị bụ nne ike ga-agwụkwa gị bụ nna o nwere ihe karịrị na mmadụ ma asụsụ asụsụ bụ ebe o si asụsụ ebe o si bụ bụ ebe ebe a mụrụ ya amụ ọ bụrọ sọsọ na ebe a mụrụ ya bụ ebe o si ndị bekee na-akpọ ya origin origin your origin language your originality ọ ife ndị bekee na-akpọ ya mana ofu bekee anwa bụ ihe na-ekwerọ anyị malụ nke anyị ofu bekee anwa bụ ife anyị rapụrụ ọ nalụ anyị nke anyị ana m akpọku onye ọbụla na-eti mkpu a na-asị ka anyị chụkwa na ewu ojii a tupu chi ejie maka na chi jie ọ ga-afịakwa anyị arụ gị bụ nwa agbọghọ na-eme na ị dị anụ asụsụ igbo mana ị bụ onye igbo gị bụ nwa ikolobịa na-eme na ị dị anụ asụsụ igbo mana ị bụ onye igbo kedu ife bụ nsogbu gị kedu ife ị chọ ka e meelụ gị a na-akụzizikwa ya n'ụlọ akwụkwọ ma ndị bekee ndị bekee anyị na-asụ asụsụ fa bulu ụzọ mụta asụsụ fa a na-akụzizilụ fa asụsụ anyị bụ asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ fa ngwa nene ife onyonyo a ka unu ghọta ihe m na-ekwu ngwa nee ya

ọkwa unu afụ ihe ihe a na-akpọ mmadụ mmadụ ịma ihe mmadụ ịma ihe mmadụ inwe ọgụgụ isi mmadụ inwe uche maka na aghọgbukwala anyị aghọgbu aghọgbugokwana anyị nnukwu amarọ m ka onye nne ọbụla ma onye nna ọbụla ga-esi nọrọ awọligide gị ruo n'ihe bụ nke gị ihe i ji pụta ụwa ihe nne nne gị ma nna nna gị ha melụ nye gị o luzie na nwa gị ị sị na ife ikele bụ ịta ya afụfụ eke kele ụwa ga-ajụkwa gị ajụjụ maka na o nwee ihe melụ nwa o nwee ka o si pụọ maọbụ jee na mba mba dị aṅaa maọbụ n'ụlọ ebe dị aṅaa e nwee ebe ọbụla o nwetara onwe ya a sụọ asụsụ ya anwa ọ malụ na ihe a bụ asụsụ ya o nwee ka o si nweta onwe ya n'ebe na-adịrọ mma ma ọ bụ na n'ụzọ na-adịrọ mma mana o nwere ihe ọjọọ ọbụla ekpere m bụ na ihe ọjọọ ama mme mana o nwee ihe chọrọ imenụ ka onye igbo ọ ghọta na asụkwala igbo ghọta ihe a na-ekwu gee ntị malụzi ihe ọ ga-eme unu enyokwala ụmụ ihe ndị a unu echekwala ụmụ ihe ndị a unu atụgharịkwara ya n'uche unu gị bụ onye nkụzi gị bụ onye nwere ikikere iji tie mkpu iji kwuo okwu sị ka e tinyela ụmụazị anyị asụsụ Igbo n'ihe ha na-eme n'ụlọ akwụkwọ ka e tinyelu fa ya n'ihe a na-akụziri fa n'ụlọ akwụkwọ gị bụ onye nwere ikikere ihe anwa bụ ohere ị nwere iji nyere aka n'ana Igbo ọ bụrụ na ị nwere ikikere ikwu sị sị mee ihe dị otu a mee ihe dị otu a n'ụlọ akwụkwọ nọ n'ana Igbo ọkachasị n'ana Igbo ma ọ bụ n'ana ndị ọzọ maka na ndị Igbo ndị Igbo ebe ọ bụla ị pụtara ị ga-afụ ndị Igbo ndị Igbo nọ n'obodo dị iche iche sị mee ya n'obodo ọbụla onye ọbụla nwere ikikere ikwu okwu ma onye ọbụla nwere ikikere ime ihe ọbụla ọ ga-eme ka a na-akụziri ụmụaka asụsụ igbo a ime ya a na-akụzi ya maka na ohere ka ọ bụkwa ijikwa nyere obodo nna anyị obodo anyị bụ obodo igbo aka ana m ekwu okwu a maka na mụnwa n'onwe m ọ metụtakwalụ m mụnwa n'ebe ọ metụtara m o nwerọ onye ọ na-emetụtarọ ọ metụtara anyị niile mana mgbe ị maara ife dịrị gị mgbe ị ma na ife a bụ ife ị kwesịrị ịma mgbe ị ma na ihe a bụ ihe ihe mbụ i jisie ike mụọ ya ma mụta ya ndị nne na nna okwu a nọ unu n'aka ndị nkụzi okwu a nọ unu n'aka unu bụ ndị nkụzi okwu a nọkwa unu n'aka ndị nne na nna na ndị nkụzi ụlọ akwụkwọ ọbụla ụlọ akwụkwọ dị iche iche nọ n'obodo anyị ma n'obodo ọbụla asị m unu na mba ofesi n'ihe onyonyo ahụ unu kiriri na mba ofesi a na-akụzizi a na-akụzizi asụsụ Igbo unu nọla ana chee echiche nyomie otu ihe ga-esi adị na mgbe n'iru unu amalụ na ihe ọma na-achọ ime ihe ọma nwa na-achọ ime o mekwaa ọ ga-elutekwa gị ihe ọma nwa na-achọ imelụ ndị igbo ihe ọma nwa na-achọ imelụ anyị ọ ga-elutekwa gị ọ ga-elutekwa ụmụ gị ka mgbe anwa ruo a na-ekwu okwu a na-ezi ozi maka na o nwe mgbe ọ ga-elu onwezi onye ga na-asụ asụsụ bekee onwe mgbe ọ ga-elu a sị m na onwe mgbe ọ ga-elu na oluo onwerọzi onye ị ga-anụ asụsụ bekee n'ọnụ ya ngwa jụọ onwe gị ma nwa gị ọ makwa asụ ọ na-asụkwa igbo onwere ike ịpụta nwa gị onwere ike ịpụta kọwaa onwe ya n'asụsụ igbo kọwaa ya kọwaluo ya n'isi sị na ihe a bụ afa ya afa m bụ onye dị otu a afa m bụ Ogechukwu Ada Igbo esi m ebe dị otu a ebe dị otu a afa nne na nna m bụ ee oriakụ onye dị otu a onye dị otu anwa na maazị onye dị otu a onye dị otu a ọ ga-akọwanwu onwe ya luo n'isi maka na ọtụtụ mgbe ka a na-eti mkpu a ọtụtụ mgbe ka a na-ekwu okwu a mana ọ da aba anyị na ntị mana ugbu a kịta tata bụ ohere tata bụ gboo iji wee mụọ ya tata ka bụ gboo iji wee gụọ ya ma ị nwerọzi ohere ahụ ị ga-eji mụọ ya n'aka nne gị ma ọ n'aka nna gị enwekwa ndị enwe ndị ndị deli ya ndị deli ya n'akwụkwọ gaa chọọ akwụkwọ dị otu anwa chọọ onye ga-akụzili gị ndị anwa bụ mbụ a ga-akụzi iweluzi aka gị gụba ya agụba ọkwanụ ka anyị si mụọ ya ịmụtazịa ya ebe ọ bụla ị nwetara onwe gị ọ bụrụgodu na ebe a ga-asụ bekee ngwanụ ịsụọ bekee olukwa ebe a ga-asụkwa asụsụ anyị bụ asụsụ igbo ịsụkwa asụsụ igbo maka na onye amala asụsụ onye amala ebe o si bịa ife meli ya onye amala ebe o si bịa ihe mebili na ndụ ya ọ kakwa mma na ka anyị bido kịta chụba ewu ojii tupu chi ejie ọ ga-afịakwa anyị arụ ọ ga-afịakwa gị arụ ọ ga-afịakwa m arụ ka anyị nyere onwe anyị aka nyere ụmụ anyị aka ndị na-eto eto maka na ihe etilu na mkpu kwuo n'okwu dee n'akwụkwọ zie ya n'ozi n'ikpeazụ n'ikpeazụ o mebielu gị ma ọ bụ ịnọlụ na ịnọlụ na amakwalụ m amakwalụ m ka ị taa onwe gị ụta atakwana anyị ụta maka na anyị ziri ozi ndewonụ ụmụnne m daalụnụ a sị m na ọ ga-adịkwala anyị niile na mma ọ ga-adịla anyị mma na eke dịla anyị mma n'orie dịla anyị mma na afọ dịla anyị mma na nkwọ wee na-ekwu na-asị na ihe ọbụla bụ ihe anyị na-achọ na eke kele ụwa ga-enye anyị ya ekpele m bụ ka ọ dịla anyị niile na mma ekpele m bụ ka anyị mara ihe dịla anyị ekpele m bụ ka anyị nọrọ anyị nọrọ kpee ekpele chineke enyela anyị aka maka na ọchịchọ obi mmadụ ka a na-enye ya esi na ọfịa ka ga-arụ kpee ekpele na chukwu ga-aza gị ọ bụrụ ma a ga-enyela anyị ọ bụrụ ma chukwu ọ ga-enyela aka ọ ga-enyela anyị aka nke anwa bụ iwu mana gị bụ onye chineke na-enyela aka nyelụkwana onwe gị aka maka na a sị na onye chineke na-azọ onye chukwu na-azọ na-azọ onwe ya bikonu bikonu ama m na na okwu a metụtara onye ọbụla ka ị na-anụ okwu a ka ị na-agbasa okwu a ka ị na-agbasa ya n'ụzọ ihe onyonyo dị iche iche na soshal midia dị iche iche gbasa ozi a ka o ruo onye ọbụla aka gbasa ozi a na o nwee onye kwesịrị ịnụ ozi a na ọ nọrọ nso ọ nọrọ ebe tela aka ebe ọbụla ị nọ gbasa ozi a maka na ọ ka ọ dịla anyị na mma ndị nke m daalụnụ rinne daalụnụ ndị igbo ndị igbo ụmụ chineke gọziri agọzi agọzikwalanụ anyị agọzi mana ọ ma anyị aghọtakwala daalụnụ rinne ndewonu ọ ka bụkwa nwa ada unu ogechukwu ada igbo na-asị ka chineke gọzie anyị niile ka ọ dịla anyị mma mgbe ọbụla isee